Maidin mhaith, a chara. Maidin mhaith. Or ba chóir dom a rá egun on. Belarriprest. Cad é an ciall leis sin? Egun on. Sin maidin mhaith. No, no, leis an badge atá ort. an suaitheantas. Belarriprest so is ea coicís atá ann, é cosúil le Seachtain na Gaeilge agus caitheann cuid daoine an suaitheantas le béal. Ciallaíonn sin go bhfuil siad sásta Bascach a úsáid. le le duine ar bith agus sásta le labhairt le duine ar bith agus daoine eile tá siad ag caitheamh suaitheantas leis an an cluas ciallaíonn Belarriprest cluas oscailte nó cluas atá réidh mm. agus sásta iarracht a dhéanamh gach rud a deireann siad, an chéad rud a dhéanfaidh siad iarracht a dhéanamh úsáid an Euskara. Agus tá sé ag obair mar níl mé ag ligint dom féin a bheith chomh cúthaileach, dtuigeann tú. Tuigim, agus bhfuil daoine á, bhfuil daoine á labhairt leat? Yeah, tá. Bhuel, níl 's agam An mbreathnaíonn sé difriúil nó bhfuil sé difriúil but sílim go bhfuil mé just ag déanamh níos mó iarracht go ginearálta. Nó b'fhéidir nach bhfuil mé chomh cúthaileach ach tá sé deas, ní mhothaíonn tú chomh bómánta, suppose. Thiocfadh leatsa é a chaitheamh an bhliain uilig Eh, aye, ach ansin, b'fhéidir chineál. Thiocfadh leat é a chaitheamh go dtí an lá a fhaigheann tú bás, b'fhéidir? Ó, thiocfadh. B'fhéidir go gcaithfinn é

So, an raibh tú ag pleanáil d'fhaire an tseachtain seo? Bhí, bhí, bhí. Ar eagla gur seo an gur seo an rud deireanach a dhéanann muid, seo ár seo an rud a bó a bhíonn lena. Seán Trá Uí Chláir. Tá, you know, mar a deir siad i mBéarla, we had a good run at it, a good run at it. Ach, um, rinn muid go maith. so, i bhí muidinne ag plé fairí ar na mallaibh. Fuair sean-uncle de mo chuid bás. agus is rud aisteach é an bás agus tú thar sáile agus tá léar mór Jeepers tá rudaí iontacha déanta ag Éireannaigh faoin faoin ábhar seo agus faoin imirce ach so tá soundtrack beag curtha le chéile agamsa do m'fhaire just ar mhaith leat é a chloisteáil. Níl fhios agam ach strac leat ar scor ar bith. Sílim go mbeidh tú sásta go leor leis actually. Sílim gur tusa ceann de na t-aon daoine a bhainfeadh sult as actually. Great, great straight out. Ok, an chéad rud a bheadh á imirt ag cur fáilte roimh gach duine like bheadh seo á imirt ar na speakers sort of like ag an doras tosaigh agus daoine ag

No doubt, tá duine éigin ann agus tá sé ite acu mar briosca agus fair play daofa. Níl aon breithiúnas anseo ar Saol an Mhadaidh Bháin. An dara amhrán, Thousands Are Sailing, The Pogues. Bhfuil The Pogues just ag seinm ag d'fhaire? An é sin an. Thiocfadh linn seo a bheith ar siúl agus just thiocfadh linn

déanta ag duine de na Dubliners, déarfainn Ronnie Drew, I'm not too sure, maybe Barney McKenna, níl mé cinnte, but. Barney McKenna, ní sé sin an fear leis an Ah, sé sin an banjo. Yeah. Cé ar an mandolin? Well, bheadh an mandolin aige fosta mar. Umm. Yes, ok. So, Róisín Dubh. Ar an mandolin. Sufficiently Éireanneach ach just fuaimníonn sé cosúil leis an Irish Godfather. Tá's agat. An bhfaca tú an scannán sin? Ní fhaca. Ach, you're not invited to my wake, Conan. Cé dúirt gur an Godfather? Bhuel, bheadh sé marbh fosta so bheadh sé deacair di theacht. Ah, sin fíor, sin fíor. An mbeidh joint wake againn? Ná, ná, tá, tá muid ag iarraidh go mbeadh na socraithe difriúla againn bheirt. Ok, agus amhrán deireanach chuala tú seo roimhe, aithneoidh ár éisteoirí an t-amhrán seo ón tseachtain seo caite,

Sad. An bhfuil amhrán ar bith speisialta agatsa a bheadh á imirt agat nó á seinnt agat ag do ag d'fhaire féin? Ní bheadh rud cosúil le ceol ón ón Speakers, bheadh rudaí sean seanfhaiseanta ann. Bheadh bean ag caoineadh. agus bheadh seanfhear ag ag seinm ar an fhidil. Eh, so bhris bhí, bhí mé ag amharc ar mo fón ar ar na rudaí eh, a scríobh mé síos faoi faireacha thar na blianta, just na nótaí beag. So eh, Ok. bhí, bhí bean, thug bean caint faoi fair, faoi béaloideas Maghera agus dúirt sí go raibh eh, go raibh nóta ann gur Ar go raibh cuimhne ag a máthair ar chaoineadh sna faireacha sna tríochaidí, i Maghera. So, sin píosa beag eolais. Agus bheinn ag tabhairt an traidisiún sin ar ais agus an rud, an rud eile leis an, leis na daoine ag seinm ceoil, bhí, dúradh liom go raibh mo shin-shin-seanathair, b'fhéidir sin rófhada siar, ba ghrá leis an fidil a sheinn ag na faireacha áitiúla, ach cha rachadh sé isteach go díreach leis an fhidil go dtí teach an fhaire ach d'fhágfadh sé an fidil taobh amuigh agus chuirfeadh na daoine ceist air. An bhfuil, nach bhfuil d'fhidil leat? Agus ansin rachadh sé taobh amuigh agus gheobhadh sé an fhidil agus thiocfadh sé ar ais. Sin an dhá thraidisiún tá mé ag iarraidh a bheith ag mo fhaire. Ní bheinn ag, sin an ceol. Tá bua agat agus do theaghlach nach raibh againne, agus nuair a dheirim nach raibh againne, níl col ceathair agam, níl aintín nó uncail agam. Tá uncail agam agus is féidir leis cúpla tiún ar an bhocsa ceoil a sheinnt. Ar an bhealach céanna is féidir le m'athair cúpla tiún ar an mandolin a sheinnt. Ní raibh riamh. An cé hí nach raibh riamh cúlra ceoil ag duine ar bith sa teaghlach? Col ceathar agam, Jack, garmhac, grandson, den fhear a fuair bás. Seisean an t-aon gaol atá agamsa atá go maith ins an cheol. Agus sin like dara col ceathar that's a it's just totally absent. Agus mise fosta, go maith leat. Huh? Briseadh! Agus tusa, oh my sweet Jesus! Oh well, third cousin, that's pretty far out like, that's pretty far out. Agus is léir nach bhfuil an, is léir nach bhfuil an, oh well, yeah, to be fair, good point. Is tusa mo As an- tríú col ceathair. Nach gcasann tusa ar, ar an bhodhrán anois, nó? Nuair na, na,

An bhfuil aon duine ar bith, go háirid, a bheadh ag iarraidh an caoineadh a dhéanamh, mar bhí mise ag smaoineamh faoi seo? Níl fhios agam. Níl keener ar bith ar m'aithne. Cé go bhfuil tá cúpla smaointeacha agamsa. Declan Laverty. agus muna bhfuil sé ag dul an caoineadh a dhéanamh, bheadh sé ag ceol Oasis ó tús an lae go deireadh an lae. Agus tá amhrán amháin as Gaoth Dobhair a d'fhoghlaim sé ón leabhar sin, Dhá Chéad Amhrán de Cheoltaibh Uladh, agus cheol sé é maidin amháin i ndiaidh. oíche ollmhór i dTír Chonaill. an chéad oíche amuigh i ndiaidh an dianghlasáil, do you know, an tsamhraidh sin. Cheol sé sin do you remember thosaigh mé ag caoineadh leis an phóit. Mar bhí sé sin ag ceol. an t-amhrán seo, really sad song, agus níor chuala mé ceol beo le like sé mhí. Bhí muid ar an teach seo ar imeall portach ollmhór, ní raibh duine ar bith eile thart orainn, muidinne, Shit. eisean agus cara eile. so sé iontach maith don phóit, iontach maith don phóit. Just pure misery. An t-amhrán, do you know, just pure Yeah. misery. So bheadh seisean ann mar chaoin- mar chaoineadóir, nó Catherine Mullen. Iontach nua-aimseartha, fear ag caoineadh. Ag caoineadh, well with it here. Beidh Catherine Mullen ann then mar homage do na seandaoine. Nó más rud é go raibh sé toilteanach, kneecap will do sufficiently good job. Kneecap ag caoineadh. Although bheadh orthu gúnaí a chaitheamh, bheadh orthu gúnaí a chaitheamh. Dar ndóigh.

Big fan of Jack the Egg, achainí. Mar a chuala sibh roimhe, tá mé measartha ciníoch roimh roimh canúintí ar bith eile. Tusa, tá tusa, tá mé sé oscailte. No, I know, tá tusa iontach oscailte. Yeah. Agus bhí mise oscailte roimhe, but níl mé níos mó. Bíonn orm iad a labhairt in fact. Yeah. Well, bhí ormsa iad a labhairt fosta. Aye, is cuimhin liom. Is briseann sé mo chroí achan fhocal. An cuimhin leat ag an tús nuair a thosaigh tú. Yeah. Ag do phost. Ar, agus ar athraigh tú do chanúint mórán? Daofa, an bhfuil tú furasta go leor? Like, an ndeireann tú rudaí éirí ansin agus n'fheadar conas Ó, caithfidh mé conas a rá agus rudaí den tsórt sin, yeah, na rudaí amaideacha. Is é seo, nach dtig leo, nach dtig leo éirí cleachtaithe le cad, cad é? I don't, I don't Ah. know, it's just so. But is tá sé cosúil le Bhuel. like daoine just daoine sa bhaile má deireann tú conas tá sin cad é cad é sin like ní ní aithníonn sé Tuigeann- Tuigeann siad, sílim go dtuigeann siad conas ach amháin más bunóimnir iad. But eh, Cén chaoi? That's, sin, cé mhéara? Yeah, sin ceann deacair. Cén, cén chaoi? Ní bheadh sin, ní bheadh, ní bheadh sé sin ag, ag na daoine anseo ach oiread. Cé chaoi? No. No. Sin gné, níl siad ag, nó nach, nár thuill, well, is cuimhin liom i rith na gcosc ar. gearán, bhí sí ag déanamh comórtas an fháinne don, nó bhí sí ag déanamh agallamh don Ghaeltacht scoláireacht nó, ah no, an comórtas Gaeilge do Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus bhí sí ag déanamh an agallamh i nDoire nó áit inteacht agus an duine a bhí ag déanamh an agallamh, bhí siad ag úsáid Gaeilge na Mumhan léi, sílim, agus níor thuig sí focal. Níor thuig sí focal. But, uh, anyway, an bhfuil. Ar scor ar bith, ar ais go dtí an faire. Cad é, cad é an chéad rud eile atá ar do liosta? An é bia ná. Agus Cá fhad atá a- a- fágtha againn? Cá fhad atá fágtha againn, a réiteoir? Ó, níl 's agam.

other refreshments bheadh trayanna de clay pipes ag gabháil thart fosta. Bhí mé ag dul a rá toitíní agus tá rud chuaigh tusa siar níos faide na clay pipes. Bheadh ort duine aniar a dhéanamh. Cuimhin liom mo mhamó ag caint faoi na wakes sna caogaidí, sna daichidí, sna caogaidí. Yes. B'fhéidir sna seascaidí I don't know. Bheadh uisce ag dul thart. Bheadh deochanna ag dul thart. Seo nuair nach, nuair a d'imíonn an sagart. Yeah. Sagart na mban. Agus fosta, but roimhe sin chuile uair a shiúil daoine isteach bheadh plátaí ann. Yeah. Agus bheadh clay pipes déanta don oíche.

Agus an raibh tú riamh ag wake ina raibh cóisir ann? Níl fhios agam faoi chóisir cheart, like bhí rudaí ann, like bhí mé ag wake nuair a nuair a shuigh mé an oíche. Minic nuair a nuair a bhí mé ann don oíche uilig agus bhí uisce beatha ag gabháil agus daoine bhí craic ann fós agat like agus daoine ag labhairt Aye. agus corrdhuine ag ag ceol amhráin. Ní déarfainn go raibh atmaisféar cóisireach ann ach Mhm. ní hea sa dóigh sin. Raibh tusa ar ar fhan tusa eh, suas don oíche ag ceann ar bith riamh. Rinne mise oíche mo mhamó. Rinne mise oíche mo mhamó. But yeah, ná ní raibh beoir nó a dhath mar sin againn. Seans I've got a Ní cuimhin liom an oíche sin ró mhaith ach sílim gur ghlac m'uncail cúpla beoir amach do Áine Bhriain, like, bhí, Sílim cúpla Budweisers ag an cheathrar againn, I think. Yeah, is cuimhin liom an, is cuimhin liom an oíche bhí bhí muid ag ól uisce beatha agus ansin chéad rud ar maidin tháinig tháinig cuid den uh, B'fhéidir cúpla aintín de mo chuid, tháinig siad chuig an teach le breicfeast a dhéanamh dúinn, like, rud, you know, real good old fashioned, like, na, tháinig na mná leis an, leis an bhia a dhéanamh do na fir a bhí ag seasamh, or ag suí don oíche ar fad agus d'ith muid bacon agus ispíní agus rudaí, agus ansin bhí muid go breá.

Your deathbed. Into death. Um, an bhfuil an bhfuil rud ar bith eile uh, gné ar bith eile don don don lá don oíche don tréimhse. Oh yes. Yes, tá liosta beag agam, right, okay. So Tá like seomra beag ann Seans go mbíonn seomraí difriúla ann nó agus just tarlaíonn sé, bíonn daoine éirithe ins an seomra seo agus bíonn daoine éirithe ins an seomra sin. Bhuel, tá fhios agat in amanna tarlaíonn sé, bíonn seomra amháin ann fá choinne daoine atá píosa beag níos mó craic. Yeah, yeah. Bhuel, bheadh seomra amháin ann fá choinne daoine nach bhfuil ag iarraidh barraíocht craic a bheith acu. Mm, agus an yeah. cuid eile den teach bheadh sé bríomhar. bheadh sé bríomhar. So in the dining room, that's where the sensible people would go. agus bhí bheadh cupán tae daofa agus craic mar sin. agus an mbeadh an mbeadh an mbeadh ag iarraidh Cailíní dóighiúla a bheith ann le cineál ag le taispeáint do dhaoine, ah, look at these. I want to say yes, I want to say, ba mhaith liom a rá go mbeadh trí bean banúil ar thaobh mo chónra ag caoineadh in éineacht le Déaglán Ó Laibheartaigh. Bheadh siad íoctha ach ní bheadh fhios ag muintir na háite go raibh siad íoctha.

an file, an ardfhile, an ollamh file, Dubhán Ó Longáin ansin ag léamh laoi Liam. a chum sé ar an spota agus é ag siúl chuig an teach. Agus bheadh Nodlaig Ní Bhrollaigh ansin ar.

Nó ba mhaith liom duine éigin gléasadh suas i cochán, straw. Yeah. Ba mhaith liomsa duine éigin straw a fháil agus é a stufáil isteach ina chuid éadaí, sort of become a straw man. Ah, cosúil leis na mummers. Ba mhaith liom é a siúl isteach ins an teach agus... é troid a iarraidh le duine inteacht. Tá mé ag léamh Tá mé ag léamh faoi na sean-nósanna agus tháinig mé ar cheann díobh that just looked absolutely ridiculous uh, had to have it has to have it in my wake Ceann de na ceann de na eh, tradition de a bheith a bheith agam ar chuala tú riamh faoi eh, clodding of the turf Oh yes, tá sin agam. Yeah. Yes. Uh, so, so bhí uh, uh, cara de mo chuid, eh, bhí sé ag obair le fear as Achadh Uí Áráin nó áit inteacht thuas ansin idir Tír Eoghain agus Tír Chonaill agus bhí sé ag mm. faire an oíche roimh ré agus dúirt dúirt Dan leis cad é mar a bhí an fhaire. Ah! Ah, bhí sé ceart go leor, cha raibh mórán craic ann. There was no there was no clodding of the turf agus d'iarr d'iarr Dan air Cad é cad é atá i gceist le clodding of the turf? Is dúirt sé Ah, le le a a faire mhaith anois bheadh nuair a thosaíonn na na seandaoine ag ól an uisce beatha agus ansin i ndiaidh tamaill chuirfeadh duine inteacht as na soilsí agus ansin the clodding would start so bheadh daoine ag, bheadh daoine ag caitheamh fód mónadh trasna an tseomra chuig na daoine eile ach má deireann tú rud ar bith, má dhéanann tú fuaim ar bith caithfidh tú imeacht ón seomra. So. bheinn féin ag iarraidh sin, bus load de sheandaoine as Achadh Uí Áráin a theacht síos leis an tradition sin a dhéanamh. Go cinnte. Sin ná gréasáin go ndéanann siad sin go fóill, nach bhfuil? Deadly. Deadly. Sílim, like, de ghnáth bíonn rud inteacht beag a mhaireann áit inteacht, sílim. An rud a bheadh agamsa,

Anyway we could go down this road of different types of turf, we're not going to do that. But anyway, chonaic mé sin ar maidin. Sin an fáth a d'iarr mé deich bomaite sa bhreis, rinne mé píosa beag léitheoireacht roimhe seo. Shíl mise just go raibh tú múscailte ag an am sin. Bhí brionglóid iontach suimiúil agam agus inseoidh mé duit lá inteacht faoin bhrionglóid sin. Ach ní inniu. Rud eile a bheadh agam nuair atá daoine ag caitheamh na an móin. Dúirt sé seanathair chailín mo dhearthár seo gur ghnách le seo tarlú agus é óg, bheadh a mála ceangailte thar an simléar agus ansin bheadh seomra an choirp clúdaithe le toit. Léigh mise faoi seo ar maidin. Léigh mise faoi seo ar maidin agus shíl mé go gcaithfidh go bhfuil sin iontach seanfhaiseanta. Cá tharla sin? Eh, Lavey or- Lavey sílim. That's deadly. Yeah. That's de- Bhuel, bhí mise ag léamh faoi seo agus bhí sin ag tarlú i Maigh Eo, cé go raibh na rudaí céanna. Yeah. That's Cé go raibh unreal. Cé hí, tá tá ábhar máistreachta ansin. Tá ábhar Ah. máistreachta ansin. Caithfidh ceann againn bás a fháil gan mhoill leis na tradition a thabhairt ar ais. Tá mé ag gabháil, tá mé ag gabháil pilleadh go hÉirinn agus máistreacht a dhéanamh ar ar ghnásanna faire. Probably already done but Yeah. I would enjoy it. Ok, cúpla rud eile atá fágtha agam. Ag pointe inteacht, mar cineál, ní bheadh sé fógraithe go bhfuil sé ag tarlú. ach ag pointe inteacht ins an oíche agus an teach lán le daoine, bheadh na soilse leictreacha ar fad múchta ar feadh uair a chloig agus bheadh gach duine ina suí le chéile sa dorchadas le coinnlí agus solas na tineadh. Just atmospheric gan bheith ag brath ar an teicneolaíocht barraíocht.

I think you, I think you would be the, the fear an tí man. I think you would have enough respect for my madness. Tusa fear an tí, I'd say. Mar sin tú an duine a dhéan, a dhéanfadh na rudaí. Beidh ort a mhíniú do m'athair cén fáth a bhfuil mé ag iarraidh na rudaí craiceáilte seo ar fad agus sin, you know, tuigeann sé.

Is maith liomsa traidisiúntaí, like, níl 'fhios agam cén fáth, is maith liomsa rudaí mar sin, mothaíonn tú cineál, níos mó a athraíonn an domhan, tá sé níos tábhachtaí cuid rudaí a choinneáil. Yeah, yeah. Greamaíonn sé thú le muintir na háite, an mhuintir a tháinig roimh ré, tháinig romhat. That's, sin é go díreach, agus fá choinne cúpla uair a chloig nuair a shiúlann tú isteach i Teach faire, thiocfadh leat a bheith áit ar bith in Éirinn, you know, thiocfadh leat a bheith i dteach ar bith sa, sa chomharsanacht, teach mór nó teach beag, teach saibhir, teach bocht, tá gach rud sort of stiúraithe mar an gcéanna, tá's agat caidé tá ag tarlú, tá's agat an format agus níor athraigh na rudaí sin barraíocht thar na blianta. Tá sé deas. tá sé deas. I think it's really important. Yeah, chuala mé chuala mé scéal greannmhar anuraidh is cuimhin liom fuair duine inteacht bás ar Diarnónaí um, agus dúradh gur seo an chéad an chéad fhaire san teach seo le céad bliain agus bhí an scéal ag dul thart ins an teach an ceann deireanach bhí, tharlaigh sé san fhómhar agus bhí, bhí beirt mhac ag an, ag an fhear seo agus fuair sé bás in aimsir, in aimsir baint na bpréataí agus bhí an bheirt mhac iontach gnaitheach.

Má tá sibh ag éisteacht linn, ná déan dearmad theacht go dtí an go dtí na faireanna. Bheadh fáilte mhór romhaibh.